ndị be anyị ekene m unu ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu ihe m nwere ikwu n'ụtụtụ a bụ kedu ihe kpatara ihe na-emebi n'ala igbo ndị okenye agbatịsịa nkịtị ị ma na ndị igbo na-atụ n'ilu sị ihe ọjọọ gbaa afọ ya aghọọ omenala kedu ihe ndị igbo ndị okenye anyị ndị isi anyị ji wee gba nkịtị omenala niile bụ ihe jikọtara anyị na-echekwa ndị mmadụ na-eme ndị mmadụ lesa anya asị mba na ihe awụ ka esi eme ya na ekwesịghị ime ya otu a sị mee ya ka esi eme omenala kedu ihe ndị okenye anyị kedu ihe kpatara ndị okenye anyị ji wee gba nkịtị ala na-arụ ndị okenye anyị na ala eh? Igbo ma ndị kpọrọ onwe ha ndị isi ka m jụọ unu okenye nọ a na-egwu ala ọ gbachi nkịtị ọ sị egwucha ala ahụ onye ka a ga-ahawa ga ndị okenye na ndị isi anyị ka m na-ajụ ajụjụ a ndị eze ndị gọvanọ ndị reps em, ndị isi obodo ndị pg ndị niile bụ ndị nọ n'isi n'ala igbo gbara nkịtị ala na-arụ ihe na-emebisi n'ala igbo ofu ajụjụ ka m na-ajụ unu sị o okenye nọ n'ụlọ a na ụmụaka a na-egwu ala ọ gbachi nkịtị ọ sị na egwucha nya bụ ala na onye ka a ga-eli na ya bụ ala ebe ọ bụ na enweghị ozu dọ a na-egwu ala okenye ajụrụ onye nke n'ihe unu ji na-egwu ala unu agba nkịtị ala na-arụ ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo onye ọbụla agba nkịtị ajụjụ m nwere ịjụ ndị okenye anyị ndị gọvanọ anyị ndị reps ndị eze ndị pg ndị isi ndị ahịa bụ ndị nọ dị ka ndị na-achịkọ ndị Igbo ajụjụ m ọ bụ okenye nọ n'ụlọ ụmụaka na-egwu ala ọ gbachi nkịtị ọ sị egwucha ala onye ka a ga-eli na ya bikonu litenụ jikọọnụ aka ọnụ na nsogbu igbo nwere ụnụ pụta na na-ekwu na a na-amarginalize ndị igbo ọ bụ asị na ihe nọ n'ụwa a wụ dog eat dog ndị ofe mmanụ nọ na-achịkọsị onwe ha na-achọ onye ha na-abụrụ nke ya ndị ugwu nọ na-achịkọsị onwe ha na-achọ onye ha na-abụrụ nke ya ndị igbo ewe onwe ha ọhịa ewee na-abụ nke ndị igbo wee na-agwa ụnụ mbọsị ọbụla igbo litere jikọọ onwe ha ọnụ jikọọ aka ọnụ chịpụ ndị iro wee kwechiri kpaba nkata maka ọdịmma igbo ihe na-ebe ga-ebe bikonu ka anyị mee na ọsọ ọsọ bifo ihe a na-ebe n'ani Igbo akọnzum onye ọbụla organ harvesting bụzi n'ani Igbo emego ani Igbo crime scene ndị bi Lagos kpọchapụ ụkwụ na ha bi Lagos ọ dịgoro ha mma ndị bi obodo oyibo kpọchapụ ụkwụ na ọ dịgoro ha mma ala Igbo mmadụ anọzi ya ndị nke fọrọ afọ a na-achagbusi ha na-aghụsịrị ọgan ha unu fụrụ ihe mere na Ezeagụ onye mm, ee onye nwa dibịa anọkata mmadụ afa bụ na ya awụ dibịa na ya na-eme ihe a gaghị ajụ ese onye nọkata ya bịa hiwe ụka n'ala Igbo were one room hiwe ụka a gaghị ajụ ese onye nọkata ya gaa na nwa ajọ ọhịa kwacha gana ya na-agba dibịa a gaghị ajụ ese o ruole mgbe anyị ga-elite wee na-ayọkwu obodo niile na-ekene ndị sekuriti ndị Ezeagụ ya ka m na-eti mkpu ihe a kemgbe obodo ọbụla la a ga-eme enforce si vigilante na ndị polis achọpụtabeghị arụ niile a na-eme n'ani Igbo ndị amị achọpụtabeghị na ọ kwa ndị vigilante ka unu biko meenụ ndị vigilante equip ka o wee dịrị Igbo mma na-asị na ihe niile a na-ebe n'ani Igbo Chineke ga-enye aka ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs